Welcome back to my channel. Let us look into Igbo title names for special women in Igbo land. Ka anyị na-abanye na aha otutu a na-etu ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị gbasiri ike n'ime ezinụlọ ha n'ala Igbo. Yes, because in Igbo land we have many brave women out there. Yes. Ụmụ nwanyị mụọnụ ụmụ nwanyị zụọnụ ụmụ nwanyị rienụ ise oya let us start number one name number one title name is osodieme osodieme meaning a woman that does things together with her husband yes

agbara nwanyị hmm. agbara nwanyị when a woman is being addressed as agbara nwanyị meaning the woman is a strong and a brave woman yes agbara nwanyị hmm? agbara nwanyị another name is ada dị ọra mma ada dị ọra mma ada dị ọra mma a daughter that loves by all that is the meaning yes another one is nwanyị bụ ihe nwanyị bụ ihe nwanyị bụ ihe nwaanyị bụ ihe means a woman is very important yes in a family a woman is very very important yes nwaanyị dị mkpa na family nwoke dị mkpa na family so nwaanyị bụ ihe or nwaanyị bụ ife it means a woman is very important so you as a woman in your family mm, you have to do your own part you play it mm? very tight mm? kpachie anya n'ebe ị kwesịrị ịkpachi anya ọfụma mm? ka ọ dị mma another name is ọchịrị ọzụwa ọchịrị ọzụwa yes ọchịrị ọzụwa means a good trainer a good trainer in a family we have this type of women hmm? ị ga-ahụ nwaanyị ga-abịa kpọkọrọ ụmụ ụmụ ndị mmadụ o nye aka na-azụ ha kpọkọrọ makwa ndị nke ya na-azụkwa ha hmm? ọchịrị ọzụwa hmm? ndị ndị dị otu a na-enwe obi sara sara this type of women they have good heart hmm? another one is odoziakụ odoziakụ odoziakụ a woman that arranges her husband's well wealth very well hmm? you call her odoziakụ odoziakụ hmm? mana kịta ndị mmadụ bụzikwa ọkpata akụ hmm? ọ bụzikwa kịta ọ bụzikwa onye ọbụla bụzi kịta odozi akụ onye ọbụla bụzikwa ọkpata akụ mostly ọkpata akụ hmm? that's by the way nke ọzọ bụrụ obi di ya obi di ya hmm. obi di ya before a man calls you by this name obi di ya meaning that you have won his heart you have won his heart obi di ya obi m obi di ya o hmm? in, the, in, in, in olden days it's very common to hear obi di ya enyi di ya hmm? nwanne di ya hmm? different names different title names given to a woman uh, uh, uh, given to women portrays

nwaanyị dị ka a chọrọ nwaanyị dị ka a chọrọ hmm? nwaanyị dị ka a chọrọ all these things are Igbo title names for women and many others another one is ijere nwaanyị ee e nkwa ndị na-azọkwa ijere mana Facebook a na ijere nwaanyị hmm? ijere nwaanyị Ijele nwanyị means a great masquerade in the Igbo land. Ijere means a great masquerade in Igbo land. So calling this woman Ijere nwanyị means that the woman hmm, is a great masquerade in Igbo land. Ijere nwanyị, Ijere nwanyị, Ijere nwanyị, Ijere nwanyị, ọ na-afịọ Ijere nwanyị. Hmm? Ijere nwanyị. Hmm? another one is ọ dị ụkọ na mba ọ dị ụkọ na mba yes there are, there are certain women that are very special in the family their character is very special o nwe ụmụ nwanyị agwa ha na-apụ iche n'ezinụlọ agwa ha na-apụ iche agwa ha na-adị mma nṅomi hmm? mana ndị dị otu a ndị mmadụ na-adị emere ha jealousy mere ha ụfụ anya ya bụ onye izizi ọ na-eme ka a fụ ya ọ na-eme nke a nke a akwa hypocrite akwa nke a nke na-akọ ịkọta onye ahụ hmm? mana onye ọbụla na-eme ka chi ya si kee ya hmm? and many other names ngwa denyere m afa ị na-akpọ nwunye gị kedu ụdị afa echichi i chiri nwunye gị maka na m ma na onye ọbụla nụrụ nwaanyị na-akpọ nwunye ya afa ị na-akpọ ya obi di ya ka ị na-akpọ ya oso di eme ka ọ bụ oso di eri akụ ka ọ bụ odozi akụ ka ị na-akpọ ya hmm? ka ọ bụ ọchịrị ọzụa kedu nke ị na-akpọ ya write them at the comment section hmm? bye ka ọ dịnụ ndị nke m